Sonny Choilm Larry as an gCora Bhuí a thugann siad ormsa. Agus tá mé 45 bliain d'aois agus anseo rugadh agus tógadh mé baile a dtugann siad an Chora Bhuí air.

Théadh muid amach go Tír an Fhia, bhí an hall Thír an Fhia oscailte an t-am sin, bhí sé ag casadh corrphort ceoil ann, bhuail muid lena chéile.
Bhuel, casadh Nóra orm agus bhínn ag déanamh ag casadh corrphort ceoil amuigh i dTír an Fhia ansin amuigh sa hall.

Tá seisear clainne orm, Mícheál, Labhrás agus Paddy, Paddy Joe mar a deir muid féin, agus Mary,

Tugann mo mhac Labhrás Gaillimh mé, ach beidh sé ag fágáil anseo go Sasana an weekend seo. So, caithfidh mé duine eicínt a fháil a thiúrfas ann mé, b'fhéidir Michael nó Sonny, nó b'fhéidir le Dia go mbeinn in ann driveáil, go mbeinn in ann a ghoil ann. Nach mbeadh orm bheith ag faire ar dhuine ar bith. Tá an Chora Bhuí ceathracha míle siar as Gaillimh. Gabhfaidh tú siar thrí Chasla, gabhfaidh tú thrí Spidéal, siar Béal Daingin, gabhfaidh tú isteach ceithre oileán. Agus istigh ansin atá an Chora Bhuí i gceantar Leitir Mealláin. Sa tseanaimsir ní raibh bóthar ag na hoileáin agus chaitheadh siad, i mbáid a chaitheadh siad a ghabháil Gaillimh. Ach cuimhním féin Mamó a rá trip amháin gurbh éigean di dóigh gur chaill sí an bealach i nGaillimh ar an mbád, gurbh éigean di péire bainbh a thabhairt amach, shiúl amach as Gaillimh, gur leaindeáil sí ar Bhaile na Cora Buí leob, agus ní raibh bóthar ann an t-am sin ach bealach carr asail nó. má bhí sé chor ar bith ann. Níl mórán athrú tagtha uile timpeall ann ó bhí mé féin ag fás suas ann. Tá corrtheach ann déanta suas. Is corrtheach nua déanta ann, ach bhí tigh breá roimhe sin anois ann, tigh ceann tuí, mar deir d'fheicfeá pictiúr dhó anois, crochta in áit faoi tigh álainn, Leitir Mealláin, agus baile an-cháiliúil a bhí i Leitir Mealláin anois. Baile, bhí sé go mór le rá, mar deir, agus níl's 'am cén fáth a bhfuil sé fágtha, bhfuil sé titithe siar uilig as chuile áit, mar deir, bhí chuile shórt ann, tóigeadh an sagart ann, tóigeadh an máistir scoile ann, Tógadh an dochtúir ann agus tógadh an garda ann. Bóthar tá síos ag mo theachsa anois, tá sé an-dona ar a chuid toinne sin ann ag Peadar ann. Mar tá carranna anois ag goil air ach an t-am a déanadh é sin, déanadh le haghaidh, bhuel, bealach cosán an chléibh, mar déarfainn, ní raibh bealach an asail fhéin ann.

Bhuel, mo mhuintir romham anseo, bhíodar san áit chéanna a bhfuil mise anois, ach ní raibh tada ag an am sin ann, ní raibh aon leictreachas ná solas ar bith ach píosa giúsaí a chaith síos sa tine agus cniotáil leis sin agus ag dearnáil agus réiteach na ngáis a dhéanamh is dócha iasc mór eile ná éigin ná, bhuel, bhíodh m'athair, bhí sé tamallacha móra i Meiriceá. agus ansin nuair a tháinig sé abhaile chuaigh sé go Sasana, nós mé féin, agus ag plé le feamainn, iascach agus cogadh. Ní raibh tada ag, ar thada ag an am sin. Bhíodh rud ann a dtugadh siad ceilp air ag an am sin. Chaith an bhliain ag plé leis sin agus ag deireadh an lae nó ag deireadh na dála, bíodh nach mbeadh tada acu dá bharr théis an anró uilig. Fáil fliuch, fuar agus tá sé mar a mbeadh ocras orthu ag an am.

Thart fá dhá mhí ó shoin, agus fuair sé na leabhra agus an mála, agus bhí sé go maith, bhí an aithne ann, bhí sé go maith aici amuigh leis iad. Ach níor inse sé riamh ina dhiaidh sin go mbíodh muid ag maidhtseáil agus bhíodh a fhios aige. Bhuel, thart ar thrí bliana déag a bhí mise nuair a chuaigh mé go Contae an Chláir agus chuaigh mé go go Boirinn mar spailpín. Obair sách crua anois, caithfidh mé a rá, piocadh fataí agus an t-am sin anois ní raibh, ní raibh aon tochailteachaí ann mar deir, mar a deir siad féin leis na diggers anois, is é an chaoi a gcaithfeá a dhul ar do ghlúine an t-am sin agus bheadh málaí casta thimpeall an tseárd, málaí diwan mar a deir muid féin le diwan agus ghabhfá síos ar do dhá ghlúine ansin agus ghabhfá.

Ní raibh mórán uisce sna tithe anois ag an am sin ach an oiread leis an áit a bhfuil muid anois agus chaithfeá uisce a thabhairt isteach, teas ina thithe a thabhairt isteach agus sách moch ar do chois ar maidin ar pháigh bheag, d'oibrigh mise ann, déanfaidh mé an fhírinne leat, d'oibrigh mise ann an t-am sin ar dheich fichead sa tseachtain. Tá tú ag caint moch go maith anois ag éirí, tá tú ag caint ar leathuair théis a seacht, leathuair théis a sé, hocht agus naoi a chlog san oíche.

Tá píosa deas ag déanamh an rud céanna tugtha cabhraíocht arís, bleán na mbeithíoch is chuile rud mar sin.
Chuaigh mé go Sasana is dóigh sin nuair a bhí mé, bhí mé seacht mbliana déag. Agus aisteach go leor, chuaigh mé ag obair ag fear as Ciarraí. Dtugadh siad John Murphy air. Plé le trinseachaí a bhí sé ag an am agus an fear a bhí as mo chion ansin ná fear eile as Ciarraí a dtugadh siad an tElephant John air. Fear sách crua le hoibriú aige dháiríre ach fear é ag deireadh an lae, ag deireadh na seachtaine, a d'íocfadh go maith thú ach m'anam go mbeadh allas agus fuil ort scaití aige freisin.
Agus chuaigh mé ag iascach arís in éineacht le m'athair. Bhíodh cabhair síos trá dom péint a dhéanamh má bhíodh aon ní chloch cúpla feirge ann. Is iomaí lá iascach a bhí déanta agam, in éineacht leis ach bhí uaigneas orm i Huddersfield siúráilte mar mhissáil mé an baile agus mhissáil mé an aimsir agus mhissáil mé an fharraige. Agus ansin casadh Sonaí orm. Ná deir sé sin ceol mar a déarfá, téigeanach ceol sa hall, bhí ceol sa hall an t-am sin, d'imigh an t-uaigneas ansin. Phós muid naoi déag, naoi déag seasca a hocht, rugadh Maidhcí i naoi déag seasca naoi. Agus chuaigh Sonaí go Sasana ansin aríst, éis m'oige,

Arís ní raibh mé an-sásta. Ní raibh aon, bhuel, ní áit é seo a raibh aon mhórán duine liom mar ní raibh na scilleacha inti agus chuaigh mé ar an mbóthar ansin agus chuaigh muid go Sasana uilig, mé féin agus an bhean agus Michael ag an am, bhí sé níos mó ná trí, trí seachtainí a bhí sé is dóigh agus d'fhan muid thall ansin go raibh sé naoi déag seachtó a cúig, seachtó, seachtó sé a tháinig mé ar ais agus tá mé sa mbaile riamh ó shin, ag fáil liath mar a fheiceanns tú.
Bhí an saol i Sasana crua, mar ní, tá a fhios agat, ní raibh mórán páighe ann san am sin, an saíocht chaithfeá flat a choinneáil íoctha agus tá a fhios agat ar an gcúl arms ansin, bhí sé ag fáil i gcónaí níos, níos, níos cruaite i gcónaí. Bhuel, ní raibh fonn orm theacht abhaile, déanfaidh mé an fhírinne leat. Ach. mar bhí an áit nua faighte, an flat nua faighte againn agus bhí sé réitithe amach againn. Ach bhí mo dheartháir thall san am céanna sa flat in éineacht linn. Agus ba mhaith leis a bheith sa mbaile i gcónaí. Sin é Paddy atá thoir i gCladhnach. Agus bhí sé sin, dúirt sé sin, bhí sé ag tíocht abhaile agus dúirt sé, agus céard a dhéanfadh sé breis ach.

Tá muid alright anois. Agus ansin rugadh PJ agus Mary Margaret, Eileen agus Noreen, rugadh anseo iad, in Éirinn. So níl aon Sasanach againn ach triúr acu.

Bhail bhí ceol uilig ag mo mhuintir déarfainn, bhí ceol uilig acu. Taobh m'athar anois, bhí m'athair, bhí sé an-damhsóir mar déarfá. Bhí deartháir agam Cóilín, tá sé sin básaithe i naoi déag Ros Dara agus ansin muintir mo mháthar aríst, bhí sí, Dhein Odhráin de Fordun go dtí na Clochta in 11 Ráth Staire sí. Chum sí amhrán ansin an t-amhrán a dtugann siad Amhrán na mBád air agus rinne sí amhrán faoi Londain in dteach Londain Shasana. Nuair a thaganns muid le chéile anois istigh sa teach, mar déarfá, bím ag casadh, tugaim aniar bosca ceoil scaití mar smile amach agus ansin bhí siad ag breathnú orm agus d'inseoinn comhrá beag dhóibh agus tá siad oifiúcach suas agus tugann seanrí mé dar mar

Tá muintir Uí Shnodaigh sáite i ngach gné de chultúr na hÉireann. Tógadh iad i dtimpeallacht chruthaitheach, rud a chuidigh le Colm, Rónán agus Rossa a ngort féin a threabhadh agus iad ag nascadh an ceol traidisiúnta le stíleanna eile de cheol domhanda.